The DC. Mhm. Beni Longwe, watani iwe mwana wa malume? Beni, usasanzika. mayesa amasanzika amasiyatu anzanu mawu okuti osala ife tikasala tizilimba mtima tachezeratu ife anzako kumadikirira kuti timve foni ina yachiwiri yonena kuti zija tamva zokuti iwe wasikira kwachete ndi zonama Talandiratu mafoni ambirimbiri chifukwa Amalawi ambiri akufuna atadziwa za chilungamo chimene chachitika. Kodi iwe watani Beni? Udwala kungodwala mwadzidzidzi nkutisiya osatisiyira mawu? Ha, takuliratu, takulira, chifukwa aliyense sakumvetsa. Aliyense akupukusa mutu, kunena kuti nyali imene idayaka kwambiri tsopano, nyali imene imapereka chilungamo, nyali imene imapereka chiyembekezo, lero litsopano yathima tikadadziwa kunena kuti mafuta akutha mwina tikanathamangira ku filling station ndikukagula mafuta ena kuti nyali yako ipitirire kunena chilungamo kuima pa chilungamo takuliratu beni ulendo umene wokwera phiriwu ukufunikira kukokana chifukwa phiri ili ndi lalitali inde kutsika mwina sikukanativuta koma kukwera ulendo umene tikuyendawu a mpovuta akuliratu alaitoni mangochi

Bakili Muluzi TV a Billy Malata uko nanga HRA yonse tiyauza kuti chani Lipopo FM a Salo a Masauko Banda ku Mangochi a Jeni Magwira Malawi First yonse ha chakuchitikira ndi chani Beni University of Hard Knocks mwayiona imeneyo nterera nyani abwana a pabwalo sakuchoka awatu ndi mawu amene wawasiyira amalawi beni amalawi adzakukumbukira inde ulendo umene timayenda sizimalephera kupunthwa ndiye moyowo umenewo koma ulendo uno wawasiyira amalawi nyimbo ukuimba yabwino beni koma wasiyira pa kolasi isanafike kumapeto nyimbo nyimbo imeneyi yowatengera amalawi ku 2025 umatitu ukamalankhula mawu ako anthetemya mawu achikoka amalawi ndikumadziwa kunena kuti ah apotu paima omenyera maufulu inde tilipo tonse ogwira ntchito imeneyi koma limafunika kugwira ntchito iyi molumikizana manja wandilirisatu beni wandilirisa beni amalawi alira kumene aliko sakumvesa zikanakhala kuti zimatheka kumupempha mulungu kunena kuti "Ah, nthawi ino bwanji musiye mumusiye mwanayi zikanakhala bwino kwambiri tonse tikadapempha kamene zima, zikanakhala kuti zimatheka kunena kuti ndikusonkhetsa ndalama kukagula moyo wina ifetu tikanatero beni tutakulira takulira beni chifukwa panopa wachoka pa nthawi yovuta beni pamene dziko lili pa mavuto pamene osauka beni anakudalira iwe kuti uwamenyera ufulu beni anyamata ajatu azikwanje akutumidwa ndi chipani cha mcp akupitirirabe beni ngakhale watsikira kwa chete kukhapa anthu pa 18 ma civil servants amene akulirira malipiro awo amene akupempha boma kuti awawonjezere 20% si kanthu ndi ndalama imene sungapange nayo china chilichonse kuno ku malawi koma zoona beni u- ukanalankhulatu lero mchitidwe wonyasa umene akupanga anyamata a mcp aja apolisi akuona ndi maso kumakhapidwa azimayi, kukhapidwa anyamata osalakwa. Bola akananena kuti akhapa achipani cha aford tikananena kuti ndi ndale. Mwina akanakhala kuti akhapa a udf tikananena kuti akumuderera Atupele. Bola akanakhala kuti akhapa a dpp tikananena kuti ndi chikhalidwe chimene akupanga kuwaphera ngakhale anyamata awo kupha anthu masupporters tikananena kuti ndi mmene zilili bola akanamenya a utm tikananena kuti ndi mmene akupangira popeza akutumana kuti chisankho chimenechi bwaloli akhale nalo okha koma ayi ndithu kumenya ma civil servants ndikudziwa kuti lero ukanakhadzula ukanawawuza mvemvemve ukanawalankhula chowadula mutu koma lero beni wasikira kuli chete ulendo wako wochoka ku nkhata bay kukafika ku mzuzu hospital kuchoka ku mzuzu kubwera ku lilongwe kusakasaka moyo kuchoka pamenepo kupita ku blantyre kumachinjiri kwa achibale amene anakutengera ku malamulo komwe iwe wagonera ha ulendo wopweteka kwambiri beni beni tizakulira ife adzinzako koma udziwe kunena kuti sunapite chabe ayi mbiri yako kuno ku malawi mafoni ndi avuta usiku wonse osagona anthu kuti adziwe chilungamo cha chimene chakuchitikira mwana iwe beni longwe Ha! Ukanakhala kuti uti- ti- ti- timadziwa anthu ife tikakhala kuti timadziwa kuti chamawa chibwera motani tikanakhala ochenjera. Koma apatu Beni wandililisatu ine Beni waalilisa Amalawi. ha pamene tinkayembekezera kuti tiyenda bwino kuti nyumba imene ukumanga nyumba ya chilungamo udzagonemonso limodzi ndi amalawi udzasangalale ndi amalawi pa nkhani imene yomenyera maufulu koma lero manja athu ali kakasi tagwidwatu ife ndi mantha kuti chachitika makamaka ndi chani chifukwa aliyense kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa Nkhotakota mpakana ku Mchinji komanso mayiko onse makamakanso ku South Africa kumene iwe umakhala aliyense sakumvetsa kuti Beni watani? Amfumu, mukamanditchula muja kuti amfumu, ha, mawu aja sindizamvanso. Kodi paja mmatulusa audio ya 1 minute 50 seconds mukundiyamikira muja kuti tikuchita bwino, talankhula bwino, zana lija? Kuteroko kunali kusanzika? Beni, mwana wa chemwali, watani iwe? Mhm. Uuse mumtendere mzimu wako. Misonzi ikubwera yochuluka kwambiri kukulirira iwe mnzathu amene tagwira nawe ntchito. Kupatula zina ndi zina zovuta, inde tiyeni tizisiye uko. Koma iwetu Beni, unaima pa chilungamo ndipo ulendo uno ah, unakoka anthu ambiri anthu ambiri amanena, am, amanena za iwe zabwino kuyimba mafoni kunena kuti ben longwe tsopano ndiyedi wabweradi ben longwe osadziwa kuti iweyo umasanzika Mhm. uyende mu mtendere Mhm. ben